nwatakịrị ahụ ekughara ya ekugha hmm. abịa pamper ya kọọlụ ọ chọrọ enye ya kọọlụ ọ chọrọ enye ya because enweghị nwa nwoke nga ahụ hmm. ihe niile mere mee invest on him ya toga toga toga bịa so ụmụaka ibe ya ṅụmanụ he aṅụ ha aṅụ ka enwe ike bilo nke ọzọ ha nakwere ahụ gburu gị gị aṅụ ga hụ ya ihe oriri gị eri uju ma hmm. ya na soro na ụmụaka ibe ha shị ya gbazu ahịa ọ na-anụ nga ọ gbazughị ahịa isi ahịa ya asa ishi ya asa agwamazị ya ọ mahụ ya aka na nna ya anwụna nne ya anwụna onye ọ wụ a na-ashị Ahamefule ọ wụ aha efuru aha na-emechi na-abịa fu so ya ọhụrụ ochi jee so onye arachara nga mechie mechie ama emechikwala chi ebula ya chaka mechie na mechie ya na mechie the the place Eh, ile ihe mere na eji ashị onye mụrụ nwa abaala eze ile ihe ndị i chere mere na onye mụrụ nwa jiri bụ eze eziokwu okay ọmụmụ ji achụ arịrị nga ọ rị ahụ ọmụmụ ji achụ arịrị nga enwere ụmụaka enwere mmanụ arịrị arịrị aṅa enwe ike ịbịa ịba ezinụlọ ahụ ya abịa nlecha anya shị ndị nọ nga asọ ngọngọ ije mmegharị aṅa eche ashị anyị jee eso ha anya anyị nwere ike anya aga ịlọ ha ma anyị jee ya ahụ ụjọ enwere fear ga-aba ndị ahụ magaziri onwe m ochi arịkwanụ nga ee eme ụmụnna ana m anaba ụnụ akamada akịta awụ m Maazị Dutch nwafọ Owere the five star general of asụsụ Owere no one contest anyị abadala akamada anyị eji ekwu nga anyị eji ekwu ụka ndị ahụ ashị akara na-eji akpa ịga kwu ọnụ ka a ya akpa ekpechi ji gaa aka ya kwa eji ụmụnna enwere m onye ọbịa gba aha ya ga-akwa akpa ịga ụka ọnụ akịta aga m achọ shị ya jee kakọwa onwe ya kpanye ji m ashị ngwa nwaanyị ọma gwanụ ọha na eze aha gị ṅụmarakwa na Ọhaneze ndewo nụ aha m wụ Anụfọrọ Chinonso Awụ m onye Awaka, Owerri North Local Government Area. ya wụ onye be ka anyị ọkwa ishi Nwafọ. ime afọ Owere anyị ka Yes. ya rịla gị mma mgbe ihe ị wụ onye be ka anyị ebe aga m achọ shị ma kpọọla gị ilu ndị Owere na-akọziela m ya ndị be ka anyị ji ashị ebiri ka ebiri ya aka gwara ya ile ihe ị wara gbasara ilu ahụ ee he nwara ahụ ihe ma ashị ma ha na-agba mbọ ibe gị gbamana mbọ gị esoro mgbe gbama mbọ ọ bụ gị fego okwu afọ gị achọma shị gị bịakara Mm, ahụ onye ka aha ashị onye ka gị chọrọ ha wụ onye ka gị mm, ma ha na-agba mbọ gị esi ibe gị onye sụmachara onye sụmachara mm. ehe ibe gị na-agbara mbọ gị esi onwe gị agbahụ mbọ m ị kwesịrị ịgba mbọ ndị gbara mbọ mma ahụ akara gị akara gị so ha fụ ahụ nụ ebiri ka ebiri ya ahụwo onye ka agbakala onye ke mbọ yes Ọ onye ke nwere ha ọ mara na onye ka ama nwaanyị ọma a bịa in this generation anyị nọ ime ya ya wụkwa ihe ụwa ji agaga ịwala o nwere ilulu ndị Owere anyị eji ashị ụbọ nwa nwanne m wụ elu ọnụ ụbọ nwa nwanne m wụ elu ọnụ ele ihe wara ya wụ ilu ele ihe i chere ma aha a kpụrụ ya wụ ilu na ihe megakwa n'ụwa ugbulaka oke n'awa nke m ụbọ nwanne wụ elu ọnụ ee na nwanne na nwanne ji ego mm, nwe emeji mm, na nwanne enwekwana ike ịkpakọrị ara nwanne ya nshi e nwere ike gbaa egbe ọnụ aga m eme gị ke aga m eme gị ke e kwuo ya n'elu ọnụ Mm. mana ị bịa shị meje m anya nwanne m a ihe ọjọọ. ihe ọjọọ Mm. echeghị m shị achọ imeji egbu obi amịlọ nga gị wụrụ otu nne m otu anyị ga-agba edegele ọnụ ka eme aga m eme gị ka eme gị ka eme gị ka ọtụ ịbịacha ihe mestra ma bịa jee ememaka ememaka I don't think ọ rị possible ya wụrụ ihe i chere ọ fara mma ahụ mana connecting it to iwe aya ụwa ka ugbu na ihe ndị megani mm. akụkọ ndị anya nọ na i chere shị ọ wụrụkwa eziokwu oh, tumiwula hela heri iche na mega ugbulaka mm-hmm. ahụ ị hụ na nwanne onye nne ji ga ji emere na gị ahụna m mgbe o mere hmm. agaghị m akpa aha hmm. ebe o mere hmm. ha nwanne lela nwanne ya nne ji ya ahụ ṅụrụ mmiri ara ṅụfọla ya jee na anyị nje chi ahụ kpaara ego ahịa ga-ama akpa ahụ shị je kpa ego ọhụ kpaara ya fụ njem fụ njem ọ amaghị kwuga na nwanne ya ahụ ị hụ na ọ rị ndụ onye nwụrụ anwụ ka mma ka ọ na yes ya fụrụla ya njem Ya fụrụ. nke onye na-agba egwu ee ihe ahụhụ mere na o je kpa ego ya ga-ama isi ya na ọdụ ya Hmm. ya afụ njem aka ahụ na ọ rị ndụ onye nwụrụ anwụ ka ka mma mma ya wụ ụwa ka ugbulaka iche ahụ ahụ nso alaluola Mm.
ọ laluola ha ekpa mgbe ahụ na ugbu a awụmagha otu ahụ alaluola my brother a shịkwanụ gị kọwa shị ele ihe kpara ụbọ nwanne jiri wụmagha elu ọnụ ụwa ka ugbulaka ele ihe ndị jiri ọ wụ uro uro rị too much ekworo anya ụfụ ọka njọ in fact ọ rị too much my brother hmm. ị ga-ahụ nwanne gị a ga-ajọ ọsụ dagịda enwe ndị ga-akpa m n'ugbulaka mma hụ early morning m yọkwa ayọ aga m anụ from morning till night ma akpaga ahụ achọ ihe afọ ga-eri ga-edu ofe ego ụkwụ afọ achọ m daily bread mana shoshi elu na hmm. nna anụsi anwụ ahụ ọkụkọ anwaghị shị m eje nyere onwe m aka ebe nwụrụ m ana m unu ngwa nwanne nwaanyị ebe ị na-ekpọkechi ịkpọla ahịa mgbugbu ya achọnye akala echi ụwa ka ugbulaka ụbọ nwanne awụmagha elu ọnụ ele ihe i chere ịpaghị merene ụbọ nwanne awụmagha elu ọnụ ya wụ uro ahụ m gwaganụ gị ụfụ obi ahụ m gwaga gị ee mma m nụtụ asụ eto a Hmm. anụ nụtụ aga onye ọla ahụ nwara ya m na-eto a nwanne gị anyị hụbere asụ ya shi ọ wụ onye ọdụdụ ọwa onye nra ya na tụrụ aga ahụ Jụọ onye ọjọọ. ee shi ọ wụ onye ọjọọ ya na all of a sudden anabịachi nwanne gị amega gị ke anyị akpụga gị anyị akpaga gị anyị akpụga gị anyị akpaga gị abịachi ma gị dekwa ka emena ka emehụ mma ahụzi gị abịa nwezie mmụọ shi ma elekwara ma ihe a gwara m Ọ bụ ọ bụ eziokwu. eziokwu

hmm. o socha o socha aka ọsụga ya nwaanyị ọjọọ sokwa hmm. nwaanyị ọjọọ sokwa kpara ihe ị ga-ahụ ya nwa nde ke nwoke na nde ke nwoke nwaanyị wụ nde ke ọjọọ nwaanyị ndị alụghara alụgha hmm. nwaanyị alụghara alụgha ị ga-ahụ o family nọ in peace alụba ha nwaanyị ya na-abịa ekwekwara gị wụ ọpara ya enwe right gị agị nwe nga agị kpọrọ nwụ nna nnụ nga chimụ eke ihe ekekwala mbara ala eke ala agị wụ ọpara ị ga-asị ị gba nkịtị ugbulaka echi ihe mere gị No, no, no, no. na gị ihe Mm. Mm. papa m ochie ka ihe ịkpa nna gị rere ugbulaka Mm. arị papa ha achọọ ya echi ahụhụ ya Ụka agwụla. ụka agwụ ndị mbọ ya asụsarala m Papa ụmụnne gị asha eke ihe ịkpa mparị ndụ. ọrịa m ụmụnna nna anụ na shi ụbọma nwanne ahụ maara elu ọnụ ụwa mbụ anyị kwere shi ụbọma nwanne m wee elu ọnụ mana ụwa ke ugbulaka ahịa ụwa ya yasara ahịa ụwa emebisachana eche eji ilebe ka anyị amara na ga-eje pama nshi n'ime ọma ọgwụ dị mara na nwanne ya ma ụfọdụ ya hụrụ mbara ala ka a zọba ma ụfọdụ ya hụrụ nwa onye epu ụyọ ụfọdụ ya hụrụ mbala mama ya ghara ihe ọnwụ ha enwe iche nwa ọbịa gaa mmanụ a nwanne gị enwefụrụla ara gaa ya nri otu ọnụ ite ị je na-akpa ego fụ ndụ wụọ mmanụ gị ememere anyị nwụrụ ụgwọrọ niile gba pefim ụgwọrọ niile gba eroplin ụgwọrọ niile zụ ụgbọala ya ọsọ ihe panye ihe anyị ka gawụrụ nene ahịa ụwa emebisala ya onye ọbụla zere onwe ya anọkwala asị ama nwanne m anya nụfụla mara nwanne m anọ ihe ndị anyị emebisala just be careful however onye nwere ike ime udo ya mee udo mm-hmm. ọkwa eziokwu ọhịa anyị kara ọkwana ihe nga agbabiri okwu nwanna anyị nwaanyị adịla ọnọchi lekwa ihe ndị ụfọdụ ndị nwere ike iche ugbulaka kpa ụbọma nwanne awụ ma ha elu ọnụ ajụjụ ka ọzọ nwere ike ịjụ nwere ịjụ gị na nwaanyị ma ọ wụ ala Owere anyị ka ga-ahụ mee mba ndị ọzọ amara ncha mba Lakeshi nwechara ihe ndị ekwerela nwechakwa na eji hụrụ mba ji ajụrụ n'olu asụsụ rịkwa na iche iche hmm. mana abịa ala Owere anyị ebe ka anyị ebe ndị gboo nwere ihe ekwere hụ shi onye mụrụ nwa abaala eze ma bịa kpụlesacha anya ihe ndị mega ụwa ke ugbulaka hmm. na akpa jenereshọn na-aghara aghara na onye isi ji ebega m shi m jụọ gị shi i kwere eziokwu eziokwu ya ndị gboo kara shi onye mụrụ nwa abaala eze ekwere m ekwe gboo ekwere m ekwe i kwere shi onye mụrụ nwa abaala eze eleghị wara ahịa wa akwa nna ka ahụ banye onye mụrụ nwa abaala eze nwaanyị ọwụla ọ bụ nwoke ọwụla amụhụ nwa ọ na-agba onye duara ibe ya Hmm. ị gaa na-enwe ọnụ na the society Mm. even e nwere oke ri aṅa ndị a ga-ekema or maybe ikpe mbara ala rịa ndị Igbo anyị laikere ịzọ mbara ala gị zọma shị gị ịzọ agadịla onye onye ka ọzọ agara ya ọsọ because ara enwe inwe Echi gị nwee nwa nwa ahụ rugodi mgbe bụrụ onye riri eri a ga-ashị ee ọ mụrụ sọ nwa onye nwoke ma ọ nwoke ma ọ nwa a shị ọ mụrụ nwoke nwoke anwa wụ nwa ọ mụrụ nwaanyị nwaanyị anwa wụ nwa a shị na onye ahụ nwere nwa a ga-ashị mba e nye ya nwa e nye ya oke maka o nwere nwa echi ga enwe nwa enwekwa say in, Yeah. in the society Yeah. ọ ihe nwa ekwere m na ha ahụ ekwu ikwe a la-ashị onye mụrụ nwa abaala eze uche obi gị olee ihe mere e ji ashị onye mụrụ nwa abaala eze olee ihe ndị i chere mere na onye mụrụ nwa jiri bụ eze ojukwuju okay ọmụmụ ji achụ arịrị nga ọ rị ahụ ọmụmụ ji achụ arịrị nga e nwere ụmụaka e nwere mmanụ arịrị arịrị aṅa enwe ike ịbịa ịba ezinụlọ ahụ ya
abịa nlecha anya shị ndị nọ nga asọ ngọngọ ije mme mkpata meghere ya na mehere aṅa nga ahụ Ee. echi a shị anyị je eso ha anya anyị nwere ike anya aga ịlọ he ma anyị jee ihe ahụ ụjọ e nwere fear ga-aba ndị ahụ ndị ahụ ime mmezere onwe m. magaziri onwe m ochi adịkwanụ nga ha eme That is, ya wụrụ na awa- ya wụrụ na eh, ezinụlọ nwere n'otu obi ndị be ka anyị shị abụrụ nwere otu obi arịrị eri iwu Arịrị eri so ihe kọwa gana ahụ nga e nwere ọdọ ọmụmụ onwekwa n'otu obi arịrị eji eze arịrị ee e jikwa shị a lụcha ọgụ n'ama ama a lụma nke ụnọ ị ga-ahụkwa ezinụlọ ọ bụrụ ishi ọgbaghara nọ nga ahụ for the fact that ị gbarala ọgụ bịa nga ihe na gị imi ya ga-eri gị Mm. a na-emecha adọbụrụ ụkwụ n'ụkwụ eji jee nọrọ nọrọ olee ihe ọzọ i chere eji apa ya wụ ihe gbasara a shị onye mụrụ nwa abaala eze ee nri akpa m shiri kwuo a shị ichicha ugbu a Ugbu na a. ee o lese nga e nwere ọmụmụ onye ke a chaa onye ke a anọ that that lineage a continue mm. ee mmanụ mụchara nwa kpọọ ya aha m efula ya wụrụ ndị Anambra nwa shị afa m efula mm. ya wụkwanụ ndị Owerri anyị a shị aha m efula
ya wụkwa Amaechi anyị jikwa shị Amaechi Amaechi Amaechi Amaechi so ọwụ bụ na anyị anyị we aya at this generation na ụmụaka isi gbaghara ara ara mm. amụga ugbulaka ụfọdụ n'ime nwa onye ahụ nacharịrị eri ya na all that na all that mm. ụfọdụ n'ime nwa isi anọ nwụrụ mm. so i chere shi ihe ahụ akara mma ahụ relatable to this generation ọwụ ihe enwere ike inwe akwa a generation ka anyị na ime ihe ugbulaka ọracha ọ ga-arakpụcha ahụ ma ha owede kemgbe a ha anwụ anwụfụ ala ụmụaka oke e nwere akụkọ m nụrụ mere otu ebe ọwụ anwa akịrị ahụ ekuara ya ekua hmm. abịa pamper ya kọọla ọ chọrọ enye ya kọọla ọ chọrọ nye ya because enweghị nwa nwoke nga ahụ hmm. ihe niile e mere mee invest on him ya etoga toga toga bịa so ụmụaka ibe ya mmanụ he aṅụ ha Aṅụ, aṅụ aṅụ, ka mm. enwe ike belong nke ọzọ ha nakwere ahụ gị gị aṅụ gị ahụ ya Ị belong ga-ebelong nke ngụ, gị, ya yeah. eriri gị eri uju ma Mm. ya na soro na ụmụaka ibe ha chi ya gbazu ahịa ọ na-anụ nga ọ gbazughị ahịa isi anyị ya asa isi anyị ya asa agwamazi ya ọ mahụ ya aka na nna ya anwụna nne ya anwụna onye ọwa na-achị aha m efuru ọwụ aha efuru aha na mechaa na-abịa fu ya ochi jee onye arachara nga mechie mechiakwala chi na mechie na mechie the place olee ndụmọdụ nwere inye ndị ka ndị nne anyị for this generation amara a Gen Z ọkpọkwara gwa a Gen Z bụ ga ṅụ ihe laa a ndị bụ ga ṅụ n'ọkwa ndị otu kpadụ otu kpadụ what do you have to ya bụ olee ihe i chere a ga-eme ụmụaka ka ugbulaka ndị amashi ahịa ekwe amụ nwa wa aha m efula ahịa ekwe amụ nwa ahụ maka ah, ụba na ihe ndị ọzọ mana ọ mụrụrụ ụmụaka ndị ka ugbulaka ejila ghara ghara ghara ghara ndụ Emecha n'iyi ihe niile. elee ihe i nwere ịgwa ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa

ọ mụrụ na-ezu zụọ nwa gị zụzie ya ama hmm. n'ihi na gị zụchaa nwa ahụ zụzie ya ama anwa ahụ na nwa azụgharịakwanụ gị hmm. anwa ji azụ nne ya nne jikwa na azụ nwa ya so gaa zụzighị nwa ahụ ama you don't expect nwa ahụ ịbụ uru echi niile hmm. gaa zụzighị ya ama ndị ọzọ anara ya ọrara ahụ ndị anara ya ọrara ahụ gabịa bụ ụmụ ndị aka nwa ọrịa ọcha onye mere gị onye arị onye me gị ibe ya arị onye ọbụla megị ibe ya anwa gị kpa i jiri zụọ ya a kpa ọ ga-eji eto Mm. gbalịanụ ndị nne na nna a na-eji mana over pampering azụ ụmụaka ọwụ ya wa ị lọvụrụ nwa gị Mhm. e mere ka ya cha ya ga-eme ya gị chị ngwa mee ọwụ ya wa ị lọvụrụ ya achị ma ma egburu awụkwa m oji akpọ Ụlọ akwụkwọ. so ihe m na-asị ndị ndị mụrụ nwa ndị mụrụ ụmụ zụọ nụ nwa ọzụzụ nwa ma mgbe nwere ga nsogbu na hmm. ndị ka a na-azụ ga azụji ga ma a na-eji aka azụgharịgo onwe hmm. ebe achị nwa ọbụla ka ọ ga-ezocha na mọnde ya rụ tọzdee nye eji achị onwe ma mma
eziokwu bụ ibe ya rụ tọzdee ga azụ ọrụ onwe eziokwu ihe niile ọkwanụ ekpere gị mee nke ị nwere ike ime na haara Chineke ụfọghị hmm. anyị aga-emechafu ya on our own gị mee ka i jiri wụrụ mmadụ gaa na werekwa n'ekpere ji bakia ya up ọrịa bụ m na nna anụna ihe a nwanne anyị nwaanyị kwuru n'ọkwa n'ọkwa o jiri saa asịsa olee ihe i chere gbasara this conversation ya wụ okwu anyị kpara ọnụ taa mekwara anyị mara na comment section na amara mgbe ọzọ anyị ga-akpa ụka ya ọnụ echezọkwala ịgbasa ya wụ ozi anyị ekelela unu anyị ekele kelekwa nna m onye bịara abịa thank you very much for coming ụmụnna aka mmadụ abalị ihere Olee ihe i chere ị chọrọ ka anyị kpaa ụka ọnụ mgbe ọzọ? Mekwala Maazị Dutchman mara na kọment sekshọn. Ama m anya kụrụ ma n'ụwa ya gaziela.